Hi, welcome. Itani for YouTube channel here. Pa 9 February mu chaka cha 2024, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anakaonekera ku nyumba ya malamulo kumene monga mwa malamulo oyendetsa dziko lino amayenera akalankhulepo aphungu a nyumbayi akamayamba zokambirana zawo zapachaka kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kumatchedwa state of the national address sona ndipo mtsogoleriyu anayankhulako zambiri lero ndikupatsirani mfundo zikuluzikulu zimene mtsogoleriyu anayankhula kumeneko choyamba a president a Chakwera anapempha aphungu akumeneko nkunena kuti atenge zokambirana zakumeneko kuti nzofunikira kwambiri ndipo zikuyenera kupindulira nzika za dziko lino zimene zikuvutika ndi kusayenda bwino kwa chuma pakadali pano a president a Chakwera anati mavuto amene dziko lino likukumana nawo akubwera kamba kakusokonekera kwa zinthu potsatira nkhondo imene ikuchitika ku ukraine ndipo yapangisa kuti zinthu zofunikira pa chuma ndi moyo wa munthu monga mankhwala mzipatala feteleza Mafuta oyendera ndi ophikira zikwere mtengo zomwenso dziko lino lilibe mphamvu lodzisisira zinthuzi. Chachiwiri, a President a Chakwera anati mavuto amene dziko lino likukumana nawo akuchokera mu zaka 20 zimene zipani za udf, dpp ndi PP zakhala zikulamulira dziko lino. Mu zaka zimenezi a Chakwera akuti ntchito za boma zambiri zakhala zikugwiridwa mwachibwana kwambiri ndipo zapangisa kuti chuma chisayende bwino zomwe zakolezera kuti achinyamata apanowa azisowa ntchito. Chachitatu, a President a Chakwera anati mavuto ali ndi dziko lino akubweranso kamba ka ngozi zakugwa mwadzidzidzi zimene zakhala zikuononga dziko lino mu miyezi 13 yapitayi. Iyetu amatanthauza Cyclone Freddy, Ana ndi Idai. A President a Chakwera anati utsogoleri wawo wabweretsa chikhulupiriro mwa mabungwe komanso maiko amene amathandiza dziko lino pa chuma kamba kakuti akusamalira chuma cha dziko lino. Izi akuti zapangitsa kuti bungwe la IMF liyambirenso thandizo lake la Extended Credit Facility ndipo boma la Germany lapatsa dziko lino ndalama zokwana 70 million euros. World Bank yapereka ndalama zokwana 137 million dollars yothandizira bajeti ya dziko lino. world bank yomweyi yiperekanso 57 million dollars mu ndondomeko ya catddo world bank yomweyi yiperekanso 240 million dollars mu ndondomeko ya regional climate resilience program crcp ndipo zonsezi zaza kamba ka mfundo zake zabwino pachuma a president a chakwera akutinso achotsa ma akaunti a nthambi zonse zaboma zimene zimapanga ndalama monga escom ndi mra ku mabanki ena mdziko muno ndipo ma akaunti a nthambizi Tsopano akhala ku Reserve Bank of Malawi. Izi akuti President wathuyu wapangira kamba kakuti nthambizi zikafuna kubwereka ndalama zake zomwe amadzipatsa chiongoladzanja chachikulu kumachita kuti akusunganso ndalama zawo za nkhaninkhani kumeneko. Pa za ulimi, a President a Chakwera anati kamba ka Cyclone Freddy amene anagwa mchaka chatha, mdziko muno anthu ambiri ku chigawo cha kummwera sanakolole zokwanira ndipo izizi zapangitsa kuti chakudya makamaka chimanga kuti chikwere mtengo mdziko muno. Iyeyo anatinso fetereza wa ndondomeko yotsika mtengo anachedwa kubwera mdziko muno kamba kakudula kwake ndipo izi zapangitsa kuti anthu ambiri asathire fetereza m'minda mwawo mu nthawi yoyenerera chinthu china a president anati lipoti la malawi vulnerability assessment committee mvac linanena kuti anthu okwana 4.4 miliyoni sakhala ndi chakudya chokwanira kotero boma lawo likugawa chimanga kwa mabanja ochepekedwa amene akumalandira thumba lolemera makilogalamu 50 pa mwezi uliwonse kwa miyezi isanu ndi umodzi apurezidenti a chakwera anatinso boma lawo lalamula misika ya admarc kuti izigulitsa chimanga pa mtengo wabwino kwa anthu osowa mdziko muno pa chisamaliro cha anthu ija mchingerezi imatchedwa kuti social welfare a president a chakwera akuti boma lawo laonjezera ndalama za mtukula pakhomo zimene mabanja osowa kwambiri amalandira mdziko muno kuchoka pa 9000 kwacha ndipo ndalamayi yafika pa 19000 kwacha ndipo anthu okwana 290979 ndi amene akupindula m'maboma onse mdziko muno mtsogoleriyu anati akudziwa za mmene chuma chikuvutira anthu mdziko muno okhala m'mataunship ndipo posachedwapa mabanja a anthu ochoka ku zomba blantyre lilongwe ndi mzuzu akhala akulandira ndalama zokwana 150,000 kwacha kwa miyezi itatu banja lililonse Maboma ena amene alandire ndalamayi ndi monga Phalombe, Balaka, Thyolo, Mulanje, Nsanje, Chikwawa ndi Chiradzulu. Chinthu china akuti boma lawo likukonzanso ndondomeko ina yakuti amene anagweredwa ndi ngozi ya namondwe wa Freddy, adzilandira ndalama zokwana 150,000 kwacha kwa miyezi itatu pa zachitetezo a president a Chakwera akuti ngakhale ntchito ya malawi defense force ndi kuteteza malire a dziko lino akuti iwowa nthambiyi tsopano yayambanso ulimi ndipo ili ndi ma mega farm ku Mchinji ndi ku Mzimba kumene kwalimidwa chimanga soya akuweta ziweto ndipo izi zichititsa achinyamata mdziko muno kupeza ntchito akuti pofuna kupanga chuma dziko lino ichi mchingerezi imatchedwa kuti wealth creation boma la a president a Chakwera likumema aliyense mdziko muno kuupanga ulimi kukhala bizinesi ichi akuti ndi chifukwa chake posachedwapa anakhazikitsa ndondomeko ya agriculture commercialization agcom project mogwirizana ndi bungwe la world bank kumeneko kuli ma cooperative okwana 372 amene akuchilimika pa ulimi wa ng'ombe za mkaka kulima soya uchi kulima khofi komanso nzimbe A Chakwera akuti ndondomeko imeneyi ikukhudza kwambiri achinyamata mdziko muno ndipo alemba ntchito zokwana 12,500. Agcom akutinso ikuthandiza dziko lino pa nkhani ya ma mega farms ndipo inapereka ndalama zokwana 5.3 billion kwacha kuti ku Kama Cooperative Mega Farm kugulidwe matrakitala ndi kumangira shedi komanso kugulira mbewu ya nzimbe. ntchito imeneyi akuti ilemba anthu okwana 800 ndipo kumeneko kudzipangidwa magetsi a 2 megawatt boma lawo la a president a Chakwera akutinso lapeza ndalama zokwana 35 billion kwacha zimene adzipereke ngati ngongole kwa alimi kuti atukule ntchito zawo pa nkhani ya ntchito za migodi a president a Chakwera akuti akukhulupirira kudzera ku ntchito za migodi dziko lino likhoza kutukuka kwambiri akuti maboma a m'mbuyowa akhala akubera dziko lino kudzera ku migodi ndipo kamba ka kuchilimika kwawo kuti kukhale bwino kumeneko akukumana ndi mikwingwirima kamba ka ichi a president a Chakwera akuti boma lawo lakhazikitsa nthambi ya boma yowona za migodi yotchedwa mining regulatory authority komanso national mining company imene idzikumba miyala ya mtengo wapatali mdziko muno iwo akuti apanganso bungwe lotchedwa malawi development corporation limene lidziyang'anira zinthu zofunika mdziko lino pano akuti boma lawo lasayina mgwirizano ndi kampani ina yakunja kuti idzikumba mwala wa niobium ku Kanyika ku Mzimba a president a Chakwera atinso Kampani za Sovereign Metals Limited komanso ya Rio Tinto akuyamba kafukufuku wawo woti akamaliza ayambe kukumba mwala wa mtundu wa rutile umene ukupezeka ku Kasiya m'boma la Lilongwe. Izi zikatheka akuti dziko lino lidzakhala lodzidalira pa chuma ndipo Malawi azatheka kumanga masukulu, mabwalo a ndege ndi dzipatala mwa zina. pa ntchito zokopa alendo a pulezidenti a chakwera anati pofuna kupititsa patsogolo ntchitozi amaliza migwirizano yawo ndi maiko a mozambique kuwait ndi uganda kuti ndege ziyenda maiko amenewa kuchoka ndi kupita ku malawi aja mchingerezi amachita kuti ma direct flights Iwo akuti boma lawo lachotsa visa ku maiko 79 pa dziko lonse lapansi ndipo maikowa adzilowa ndi passport yokha basi ndi kufuna kutukula ntchito zokopa alendo. Pa zachuma, a President a Chakwera anati boma lawo kudzera ku nthambi ya NEEF yagawa ndalama zokwana 34.7 billion kwacha kwa anthu mdziko muno ndipo pano anthu akupeza ntchito komanso kulemera kamba ka ngongolezi. Pa ichi, iwo akuti iyi ndi njira yabwino yobwezeretsa chuma chimene chikugwa pano. Pa nkhani za magetsi, a President a Chakwera anati chuma kuti chiyende bwino pamafunika kuti magetsi asamazimezime ndipo ichi ndi chifukwa chake boma lawo linathana ndi kuzimazima kwa magetsi kumene kunali vuto lalikulu mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha dpp pa nkhani ya mafuta a chakwera anati boma lawo lakonza bodza limene chipani cha dpp linayika pa mphamvu ya ndalama ya kwacha ndipo pano ngakhale mtengo wa mafuta wakwera koma kusogoloku kuli zokoma zambiri Iwowa anati pofuna kukwanitsa izi akulimbikitsa sitima za pamtunda kunyamula mafuta ndipo izi zipangitsa kuti mafuta asamasowe mdziko muno. Posachedwapa a President a Chakwera akuti ayamba kubweretsa galimoto zoyendera magetsi mdziko muno. pa za maulendo utsogoleri wawo akuti ukuyesesa kumanganso njanje kuti katundu wina adzifika kudzera pa njanje ndi kutinso mwina azikhala wotchipa boma lawo iwowa akuti likuchilimika pokonza misewu mdziko muno iwowa akuti posachedwapa boma la dziko lino liyamba kumanga mlatho wa namikalango ku chikwawa msewu wa makanjira kumangochi kukonzanso msewu wa m1 ku kasungu ndipo misewu yonse imene inaonongeka kamba ka cyclone freddy m'maboma a zomba phalombe chikwawa ikhala ikukonzedwa posachedwapa iwo akuti misewu yonse imene ikumangidwa mu mzinda wa lilongwe yatsala pang'ono kutha ndipo mayendedwe samavuta tsopano mu mzindawo iyeyo akuti amanga mabwalo a ndege ku mangochi ndi ku mzuzu komanso nyumba yosanjikizana ya boma ku lilongwe agulanso sitima zina zapamadzi kuwonjezera ilala ndi chilembwe zimene n'zakale akuza msewu wa m5 kuchoka ku balaka market kufika pa kamphatenga ku salima ndi misewu ina yambiri iyeyo akupitirizanso kukonza njanji ya marka bangula Kukafika ku Mozambique, a President a Chakwera anatinso akuza msewu wa Chapananga ku Chikwawa ndipo autcha kuti Sidik Mia Highway ndipo msewu wa Thabwa Fatima autcha kuti Gwanda Chakuamba Highway. Pa za mauthenga, ija mchingerezi imatchedwa kuti information technology digitization, a President a Chakwera akuti boma lawo lasayinira mgwirizano ndi kampani ya dziko la Zambia ya Fibrecom komanso Tanzania Telecommunications kuti achepetse mtengo wa bandwidth kuchoka pa 12 dollars kufika pa 5 dollars pa megabyte iliyonse. Iwowa Ayimitsa kuti ma National ID asamathe mphamvu kapena kuchita expire ndipo ma ofesi a nrb akumapanga ma ID 11,000 pa tsiku kumachita kuti mmbuyomu amapanga ma ID 1,000 okha. Iyeyo akutinso mitengo ya intaneti yathu ndi yotsika mtengo kuno ku Africa. Pa za nyumba ya malamulo komanso chitukuko cha mizinda, a President a Chakwera akuti boma lawo lamanga nyumba zokwana 1000 mwa nyumba 10000 zimene zikuyenera kumangidwa kwa apolisi, andende komanso asilikali mdziko muno. Kumeneko akuti anthu okwana 150,000 alembedwa ntchito ndipo zikuthandizira kutukula dziko lino. Pa za ntchito, a President a Chakwera akuti mu chaka cha boma chikuthachi anthu okwana 197,809 alembedwa ntchito mdziko muno ndipo kuchoka mu chaka cha 2020 atasankhidwa kumene anthu okwana 1,358,809 analembedwa ntchito ku zaulimi za umoyo maphunziro ndi mbali zina za boma kupatula izi boma lawo lapezera ntchito achinyamata ena amene akupita mdziko la israeli kumene akugwira ntchito zakumunda dziko la israeli likufuna anthu okwana 100,000 kuti azikagwira ntchito m'minda ndipo achinyamata ambiri akhala akupita kumeneko ku ntchito za maphunziro a president a chakwera akuti

kuti ana adzitha kuphunzira. Sabata ikubwerayi akuti akhala akukhazikitsa ntchito yomanga makalasi 10,000 mdziko muno ndipo thandizo likuchokera ku World Bank. A President a Chakwera akutinso ana ambiri aku mayunivesite mdziko muno akhala akupeza ngongole za fizi. ku za umoyo a president a chakwera akuti dziko lino linapereka katemera wa covid kwa anthu ambiri anakwanitsa kuthana ndi matenda a kolera amene anasautsa nzika za dziko lino mchaka chatha popha anthu okwana 1766 a chakwera akwanitsa kuthana ndi matenda a poliyo popereka katemera kwa ana ochepera zaka 15 chipatala chochiza matenda a khansa ku lilongwe chayamba kukhala ndi radiotherapy yapamwamba pamwamba pakuti anthu amalandirako mankhwala a chemotherapy a chakwera amanga zipatala zing'onozing'ono monga cha nancholi area 23 chilangalanga makina komanso zipinda zina ku zomba central hospital iwo akutinso chipatala cha domasi chasala pang'ono kutha Pa za chitetezo cha dziko lino, a President a Chakwera akuti alemba ntchito apolisi okwana 3,499, alemba ntchito ogwira ntchito ku prison okwana 714 ndipo mwezi wa mmawa alemba ena okwana 1,000. Ku nkhani za masewero ndi achinyamata, iwowa anayamikira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers popambana mpikisano wa cosafa. Pa ichi, iyeyu anati boma lawo likumanga Mzuzu Youth Centre komanso Griffin Saenda Complex ku Lilongwe. yomwe yasala pang'ono kumalizidwa iwowa akumanganso bwalo la masewero ku mwanza pa za maboma ang'onoang'ono ija mchingerezi imatchedwa kuti local government a president a chakwera anati mwa maboma 28 mdziko muno maboma 25 achita bwino pakayendetsedwe kawo kachuma ndipo ndalama zokwana 20.2 billion kwacha zatulutsidwa kale kuti a- amalizire zitukuko zosiyanasiyana achakwera akutinso boma lawo lipitirira powonjezera ndalama zomwe limapereka kwa aphungu kuti azichita zitukuko m'madera awo ija imatchedwa kuti cdf pomaliza a president achakwera anati kuti dziko lithane ndi mavuto amene likukumana nawo a malawi akuyenera kugwirizana pogwira ntchito limodzi zotukula dziko lino